baaraba min na farafinna bɛɛ de jigiw ye siga kɔni t'o la u bɛ baaraba min na diɲɛ maa ɲɛnaman bɛɛ jigi de y'u ye siga t'o la donc ni jama jɛ dumuni b'i kun ɔ i b'i jija i tagamacogo la i kana bin ni dumuni ye ka jama lakɔngɔ ka tila k'i yɛrɛ lakɔngɔ wa Ee o fana ni kalikili wɛrɛ tɛ ɲɛ ɔ jama ka dumuni b'e kun e hakili b'a la sogo b'a sanfɛ n'an sera yen n fɔlɔ b'o ta walima e hakili b'a la n'an sera yen jama ka ca cogoya min na ni fɔ kɛra an tɛ fa ɔ ani o kalikili sugu tɛ ta ɔ foroba ee suma mana k'i kun ɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a sigi e kun a bɛ fɔ de ma ko lɔnkela walima jɔncila a fɔ ma ko mandat ka mɔgɔ jɔ ci dɔ kɛli la o de ye k'a mandater ɔ o b'a jira de k'a fɔ ko jebiyali dɔ de bɛ e bolo n'a bɛ fɔ ma ko responsabilité o responsabilité in ɔ ani i ka o devoir i ka o kɛko in o de ye ka se ka ɔ suma in ka se k'a dunbagaw lasɔrɔ nɔgɔya bolo ma walima suma in ka dun ɔ ɔ dususuma ni ɲɛnasuma kɔnɔ ɔ o la n y'a fɔ cogoya min na an b'o de fɔ kuma bɛɛ ɔ yɔrɔ u y'a don an kɔnɔ de k'a fɔ ɔ ko Ee an ka sɔn ɔ an ka bɛnkanw siɲe ɔ i yɛrɛ ɲuman na sɔnkanw ɔ walasa kɛlɛ ka ban a bɛ tan a bɛ tan ɔ k ka sɔrɔ kɛlɛ bɛ kɛ walasa kɛlɛ ka ban ɔ mun bɛnkan ko walima mun négociation bɛ mɔgɔ ni binkanna cɛ siga kɔnɔla ka foyi ye ɔ ko hali bi kanga waa ma ayiwa ɔ shaka zulu y'o de fɔ il n'y a pas de paix armée il n'y a pas de paix tourmentée il n'y a pas de fraternité sans égalité ɔɔ O y'a faransikan ye a ko de shaka zulu y'a fɔ de ko jɔ kɛlɛlaka tɛ yen ko jɔ kunnasirilen fana tɛ yen ko cɛkɛɲali tɛ yɔrɔ min badenya tɛ yen ayiwa b'a jira de k'a fɔ ɔ ko maaya in dɛ fɛn bolomaya ta de don c'est-à-dire souveraineté in a bɛ garanti de mɔgɔ de i bɛ jɔ a kɔkɔrɔ de ayiwa ɔ wa a ti tɛrɛmɛ a ti tɔnɔmada fana siga foyi t'a la bari an balila ka e, laseli dɔw mɛn an ka jamana jakanso la ani a sɛbɛnniw pipiliyeli n'o de ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔ ko tɔn jɛkuluba min sigilen bɛ e, silamɛya kolatigɛ sandɔta n'o ye haut conseil ye ɔ k'o ye fɛn dɔ bɔ mhm. ko k'a jira ko silamɛ tagabolo dɔ bɛ mali kɔnɔ mhm. ko k'olu sispan ko ka bɔ mali kɔnɔ ko bari ko jamana bi duuru ani fila bɛɛ bɛ yen k'olu kɛlen don k'u sispan ka bɔ yen mhm. ɔ ko wa ko u tɛ sispan dɔwɛrɛ kama dɛ k'u y'a jira k'a fɔ ko kiraya ma ban k'u y'a jira k'a fɔ ko u ka kalifa k'o ye kira ye ɔ ko u bɛ mali ɲɛmɔgɔ dɔ su ka se ka o tɔn olu ka tɔn lajɔ mali mali kɔnɔ ɔ ko hali u ka misiriw ko k'o tɔgɔ yɛlɛma ko ka bɔ misiri la yɔrɔ anw minnu filɛ nin ye anw ye kamɛtu de ye an tɛ misiri jɔ an ka kɔmɔsow b'an bɔ an ka jobonw b'an bɔ ɔ nka an bɛ an ka dotuw b'an bɔ an bɛ kuma jamana faama fɛ ka da ni mun kan bari a dama min tɛmɛna mɔgɔ dɔw kana na u yɛrɛ dama dunduguma kɛlɛ ka a ta aw sen don o la ka sɔrɔ a ka jamana sariya tɛ a ko lakodɔn yɛrɛ siga kɔni t'o la n'i ye mali sariyasun naaninan lajɛ ko yɛrɛ miiriya lase i y'a faamu wa sariyasun naaninan o hakɛ ko latagalen de la république du Mali o article 4 sɛbɛn ko de fɔ tan awɔ ko yɛrɛ miiriya lase o dagalen don maliden bɛɛ ye siga t'o la ko ka taa se ŋaniya ko ma ka taa se diinɛ ko ma ka taga se bɛrɛbɛrɛli ko ma ɔ ani dɔ fɔ e ma nin i yɛrɛ ye nin bɛɛ kɔnɔ ko mali sariya sen kɛlen don ka nin bɛɛ daga jamanaden bɛɛ ye ka kɛɲɛ ni jamana sariya sen n'a tɛ dankari o la par exemple ahamadiya k'a fɔ ko kiraya ma ban a bɛ dankari mali sariya sen jumɛn na a bɛ dankari mali sariya sen jumɛn na mali sariya sen de bɛ yen nɔ ka kiraya sigi wa walima k'a bonya ɔ an ka walanda tɛmɛnen an b'a fɔ n ko ala in ye mɔgɔw de ka miirina dilannen ye ala ye mɔgɔw de ka fɛn dilannen ɔ ɛ o ala in dɔ ko ko o ka kiraya ma ban k'ale ye kira ye ɔ o ala in ma se k'o kɛlɛ kɛ dɛ o kɔnsɛyi de bɛna o kɛlɛ kɛ awɔ a bɛ o cogoya de la o donc an ka kuma i bɛ sin k'a ye ten an ye min fɔ ko ala in ye mɔgɔw ka miirina de ala in tɛ yen k'a bɛ se ka fɛn dɔ k'a yɛrɛ dɔw de ka fɛn don u ka ɲiniko b'a la danbaga de bɛ yen nka ala ye divinité créelen de divinité mɔgɔw de b'a dilan wa ka u yɛrɛ ka miirina sinkɔnya ni a ye fana awɔ c'est-à-dire olu b'u yɛrɛ ka miiri cogo de yɛrɛ filɛ e, e, u ka miiri miirina labɔli k'a jira u b'o jira ni fɛn min ye o dɔ de ye nin sira ninnu ye n'o ye nin divinité ninnu ye wala wala jamana kotigi e, min bɛ diinɛ ko min kotigi min tara k'a bila diinɛ ko lakɔlɔsili kɔnɔ hmm. ale yɛrɛ de tun bɛ nin décret in k'a jira k'a fɔ nin tɛ tɛmɛ hmm. ka sabu kɛ jumɛn ani jamana sariya tɛ ɲɔgɔn ta fiyewu nin ye piège de ye Mm-hmm. an ka jamana marabagaw mm-hmm. ka jugu dilan u la mm-hmm. ka caya c'est à dire n b'i kɛlɛ cogoya dɔ la k'a yira ko n b'i fɛ n bɛ jugu dɔ dilan a bɛ jamana kunkan yɛrɛ sɔsɔ a fɔ min ma ko devisi eh, n'o de ye un peuple un but une foi a fɔra de ko mirindi kelen ɔ ko nata kelen ko ŋaniya kelen bon o la i bɛn'a ye k'a fɔ n'i y'a jateminɛ anw ye manto de manto nation nation est une communauté de destin commun o b'a yira de k'a fɔ ko anw ye mirindi kelen ɲɛsigi kelen bon o la ɔ i bɛn'a ye k'a fɔ jamana sariya walima jamana ma sigi diinɛ ko kan ayi ma sigi silamɛya ko kan ayi ɔ olu de ye ala in doni ka na n'a ye yan jamana ninnu sigira cogoya min na a b'o dɔn wa a diinɛ ninnu a diinɛ a silamɛya ye dugu dugu kɛ y'a silamɛya kelen de y'a dugu tonboya an bɛ mɔgɔw ka hakili lajigin an dal'a la siga foyi t'o la voilà donc o la filɛ nin ye ɔ k'a fɔ ko u laɲini o tonboyali kelen de c'est à dire an bɛnbaw ɔ an bɛnbaw ka yɔrɔ sigilen ɔ ka o baarabaw kɛ k'o nɔbaw to ɔ an bɛ se ka minnu lakale nɔ minnu tɛ se ka tunu fiyewu k'a ɲini k'o kɛ fɛn lankolon ye ɔ o la an b'a fɔ ni kira ko don ɔ u k'a fɔ k'u ka ala ka kira ko kɛlɛ kɛ a banna ɔ ni ala ko don u k'a fɔ k'u ka ala yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛ ɔ o la eh, n'an bɔra yen kumada ye bi u y'a fɔ cogoya min na faransikan na l'an deux du championnat de la révolution hommage un vibrant hommage à tous les kamites d'Afrique et de la diaspora o de ye k'a fɔ ko yankili kolokotɔya ye san fila sɔrɔ o nɔ kan ɔ k'an bɛ kolonjeli ani guliya ko o bɛ kamitiw bɛɛ ye golofina kɔnɔ ani golofina kɔ kan ayiwa ɲininkali ka bila o ma ɲininkali min bɛ yen ka k'i la an karamɔgɔ yankili kolokotɔya mun de ye nana n'a ye a a kuru sindilen mun de nana n'a ye ɔ ani ni mɔgɔ bɛ kɛ wuyankili kolokotɔya tɔnden ye ɔ mun de bɛ yir'i la pour que i ka se k'o dɔn ka kɛ a tɔnden ye karamɔgɔ yanni an ka taa ɲɛfɛ Ɔ an bɛ an karamɔgɔba dɔ lamɛn yan ayiwa ɔ n'an tilala o la ɔ o la an bɛ don ɲininkali jaabi kɔnɔ ayiwa ayiwa Hali n'a y'a sɔrɔ ko farafin dɔw b'u bɛnba sira kan i tɛ maa wɛrɛ bɔnen ye a bɛnba ka sira kan ka na don farafin bɛnbaw ka sira kan i b'a sɔrɔ farafinw de bɛ bɛɛ bɛnba ka sira dɔ kan minnu ye fana u bɛnbaw ka sira ye i b'a sɔrɔ farafinw de ye kɛlɛkɛla fana ye fo de ka kɛ fana o an b'an ka yɛrɛ ɲini na hali n'a y'a sɔrɔ anw de ye ɲɛnamaya yɛrɛ diinɛtigi fɔlɔw ye ko o diinɛ diyaɲɛ de bɛ an joli la a ka kan an ta ka diyaɲɛ o yɛrɛ ka y'an joli la dɛ n'o tɛ n'an bɛɛ bɔra ɲɛ ka wali ta de diyaɲɛ o de b'an joli la o fɔ ka ko o lakali ka ko o faamu ka ko diinɛ o diinɛ hali an ma min tɔgɔ na ban an karamɔgɔ i b'a sɔrɔ farafin cɛsirilen don o dɔ la n'i taara sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa farafin sɔrɔ a la f'a f'a kungoya ɔ mɛ o kuma kelen in na i b'a sɔrɔ farafin yɛrɛ bɛnba sira tɛ yen min kɛ bɛ fɛn mɔgɔlɔma ba y'a bolo k'a bɛ o minɛ k'a cɛsiri o la a bɛ kɛlɛ kɛ wari ko yɛrɛ fɔlɔ hali kɛlɛ kɛ a yɛrɛ kura ten o tɛ yen Ayiwa karamɔgɔ ayiwa a ko tɛ nin ye sa o la kuma y'an sɔrɔ yen ayiwa i ka ɲininkali ye ɲininkali ɲatɔnɔmaba ye ɔ n'a fɔra ko yankili yɛrɛ ye ɔ yankili kolokotoya a kɔrɔ de faransikan na de championnat de la révolution ɔ yankili o de ye révolution ye kolokotoya o ye championnat ye ɔ n'a fɔra ko karisa ye kolokoto o b'a jira k'a fɔ k'ale ye champion ye i b'a fɔ ne yɛrɛ tɔgɔ ye kolokoto imotɛ Dunbiya a kɔrɔ de ye le champion imotɛ Dunbiya ɔ o la ɔ i bɛna a ye ɔ an ka kumaw la i bɛ mɔgɔw mankan mɛn ko n dɛsɛra nin na kolokoto ɔ o la ni

ee ee sindi walima k'a sinfɔli kɛ awɔ ɔ f'an k'o ɲɛfɔ fɔlɔ o la ɔ anw y'a ye de i b'a fɔ lɔnkotigi Cheikh Anta Diop y'a ye cogoya min na i b'a fɔ lɔnkotigi solomana kante y'a yira cogoya min na ko mirindi sɛbɛ si tɛ wuruki a ka kan n'a ka lɔnniya kɔ Cɛ kan da ko ko kɛnp pepsur ye nin bɛ peretan sen de pe dala kire dala de tu ye o la wuriki de de kuma ye ayiwa o la an y'a ye k'a fɔ de n'i y'a ye golofinna bɛ nin wusu da tan minnu kɔnɔ a fɔ ma ko n san de labiriti sadiri k'a k'i b'a fɔ an bɛ ka so kɔnɔ dati ka so minɛ sa an bɛ kɔmɔgɔya la wa o y'an cogoya yɛrɛ de an tɛ se ka bɔ a la ko n'i y'a ye golofinna bɛ nin kɔnɔ an dɛsɛlen don ka bɔ o kɔnɔ ɔ k'a kun kɛ de an kɛ ka wali yelifundo de lajan ko a bɛ fɔ o ma ko wali jɛn ye cogo yelifundo de ye paradigme ye o la o nɔ kan ɔ an y'a ye k'a fɔ ko o wali yelifundo in dɛ n'o ye wali paradigme ye wali jɛn ye cogo in dɛ fɛn fila de y'o sinsin n'o de ye ɔ wali diinɛw ni wali kanw ye. ɔ o de bi mɔgɔ kɛ yilila jɔn ye k'i kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye k'i kɛ yɛrɛmajugu ye k'i kɛ ɲabaga tiɲɛ siga foyi t'o la o de kama an b'a yira k'a fɔ wa tellement que an donna wali ko ninnu la fo an b'a fɔ k'anw de y'a tigi ye i bɛ farafin dɔ ye i b'a fɔ an karamɔgɔ bakisima b'a fɔ cogoya min na i bɛ farafin dɔ ye a b'a fɔ ko non ko arabu ti silamɛ yɛrɛ yɛrɛ ale de y'a ye u b'a fɔ même ko kira ko ko diinɛ bɛna laban tilebin fɛ i y'a ye cogo di ko olu de bɛna diinɛ ta ɔ i y'a ye cogo di ko diinɛ ko arabu yɛrɛ bɛ ban a la ɔ o de kama a bɛ fɔ de ma ko aberration mentale o de ye kundɔ tiɲɛ dan ye quoi ala mun ti wele ni arabukan tɛ ala mun yɛrɛ bɛ maka in de a sɔrɔlen don gabakuru finman in de don a sɔrɔlen don alikaba in de la yen don o don jibɔn bɛ k'ale de ye seliji ta in tɛ dɔwɛrɛ jibɔn kɔ don o don ale bɛ sɔn de bagan minnu bɛ kan tigɛ o bɛ ɲɛsin ale de ma kolokoto o filɛ ne ka nin kuma min fɔ ka sɔrɔ kuranɛ suran bi naani ani naani walima bi naani ni saba o aya bi naani ni naani a fɔra nin cogo de ko nin diinɛ in ye i n'i ka peuple ka kunna ye sura tolisi kɔnɔ a fɔra ko nin y'i n'i mirindi kunna ye ko ni aw nana ko olu bɛna ban a la ni ko aw de bɛn'a ta ko k'a kɔrɔta o ye kabako dan a tɔgɔ ma fɔ fɛn min yɛrɛ la o la an k'o ma k'o ye kundɔ tiɲɛ de o la an ko quelle aberration mentale ɔ o la ɔ o kɛra sababu ye dɛ k'an kɛ lɔnniya mariyalaw sago ye a bɛ fɔ ma ko impérialisme culturel o la ɔ i bɛn'a ye k'a fɔ ɔ ee fanga bɛɲɔgɔnya mun ye dugu bɛrɛbɛrɛli bunbun ye k'an to kalamabaga ye c'est-à-dire k'an to mɔgɔ tɔw kɔ an t'a dɔn k'a fɔ bi bi na ko n'i ye géopolitique mondiale fɔ ko rapport de force dɔw de bɛ entre états mun bɛ géopolitique mondiale défini donc

kuma bɛ mɔgɔ ka bɛɛbagaya kuma ye mɔgɔ ka bɛɛbagaya pakisɛsɛya de ye mɔgɔ wɛrɛ bolo k'a dɔn kɛ e ye bɛɛbaga ye ko kuma de b'o o y'o pakisɛsɛya kuma b'o illustrer donc i b'a fɔ n'i taara dugu la sisan kuma tɛ dugu min na e ye foli kɛ mɔgɔ m'i laminɛ fo mɔgɔ tɛ kuma dugu sarkozy ka kuma in de fɔ a ko dɔfɔ tɛ an na donc nin n'o bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wa walima u ye sarkozy jigi da

kuma sen fɛ anw bɛ jɔsi de ka bɔ yen Mm-hmm. ɔ bawo hakili ka baaraminɛn fɔlɔfɔlɔ dɛ mm. o de ye kuma ye bawo miirina b'i lase ɔ kuma de fɛ ni kuma fɔra kuma mun mankan dɔ fɛrɛ tɛ mun n'an b'o labɔ mankan fɛ code mun n'an b'o labɔ mankan fɛ o ye kuma dɔ ye mm-hmm. o kuma kelen an tila k'o sinkonya tuguni o de bɛ wele ko sɛbɛli mm-hmm. c'est-à-dire ka dalakan in kɛ sinko ye k'a kɛ yeta ye o de bɛ wele sɛbɛli donc bɛɛ ye langage de o la Frantz Fanon ko ɔ ko kuma ye de ye ka kan dɔ mantanya ba bɛ a fɔ ma ko kan e kan morphologie ko ba bɛ wa k'o dama dɔrɔn tɛ dɛ Frantz Fanon ko de ko ni mɔgɔ min ta kɛra kan mun ye dɛ walima mɔgɔ min ta mana kɛ kan mun labɔ cogo ye mɔgɔ ta mana kɛ kuma mun ye dɛ kan mun ye k'i k'a dɔn dɛ ko fɛn fɛn mana sɛmɛ o kan na ani fɛn fɛn y'o kan b'o kan kɔnɔ k'o tigi ta de y'o bɛɛ ye ɔ k'i k'a dɔn ko kantigiya ye sebagaya kalawoloma kabannen de a fɔ ma ko

mun bɛ ka coloniser ale bɛ kɛ woroyala sago ye ale b'a ka tɔɔrɔ n'a ka ɲanimagoro turu bɛɛ bɔ woroyala kun e bɛ fɛ ka roi Léopold deux ka kuma Léopold deux ka kuma ka kuma in o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na tali kɛ ɲɔgɔn na Léopold deux ni saramangana kelen de kɛ o la Frantz Fanon ko ko o la ɔ e b'i ka ɲanimagoro n'i ka tɔɔrɔ bɛɛ turu bɔ woroyala kun k'a da ala de kun o la ka sɔrɔ ka to ala ni woroyala kɔ hmm. bon a bɛ k'e kɔnɔ k'i bɛ ala de kɔ ka sɔrɔ i bɛ jugu sagoya de la n'o siga t'o la hali hali an ka duguw mana ci mm-hmm. dɔ mankan mɛn ko mm-hmm. jurumu nɔ don mm-hmm. ko jurumu nɔ don ko dɔlɔmin cayara ko jɛnɛya cayara wagati min na an bɛ ka dɔ sɔrɔ quoi i bɛ dɔ mankan mɛn ko i m'a dɔn ko ala bɛ mali fɛ ɔ a jugu sagoya kan ɔ y'a ye cogo di ɔ o la Ɔ Frantz Fanon ko o la ɔ ko i bɛna a ye ko woronen bɛ t'o de la ka Pierre ka dɛngɛniya ɲɔgɔn sɔrɔ c'est-à-dire a bɛ kɛ ale kɔnɔ ko limaniya de nɔ ye nin bɛɛ ye quoi donc ale bɛ kɛ Jésus yɛrɛ ka disciple yɛrɛ de ye siɲɛ kelen walima ale bɛ kɛ Muhamadu yɛrɛ de ye walima ale yɛrɛ de ta bɛ kɛ Ala ye i b'a fɔ a b'an ka golofin silamɛ caman hakili la cogoya min na olu yɛrɛ de kɔnɔ k'olu de ta ye ala ye n'olu ma ala in ma kan ka ma ɲi dɛ ma ɲi o la ɔ Frantz Fanon ko cogo di ko entre-temps cependant la vie continue ɔ ko ɲɛnamaya kɔni o tuma kelen ko ɲɛnamaya bɛ ka waa ma le dɛ waa ma dɛ c'est-à-dire diɲɛ tɛ jɔ k'e tɛ ko kalama quoi Euh, ɲɛnamaya in t'i jɔ k'e tɛ ko kalama mhm. donc a bɛ k'e kɔ kan nin mhm. n'e kɛra tɔw ka namugu la sɔrɔ a bɛ k'e kɔ kan nin ɲɛnamaya t'i jɔ o kama ko n'e kununna tuma min na ko an bɛ sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ mhm. o la Frantz Fanon ko k'i bɛn'a ye k'a fɔ ko nin papali kan ninnu dɛ papali kan ninnu c'est-à-dire miirisuw dɛ k'i bɛ taa sɔrɔ o de donnen don ba la mirindi wurukibaliw bolo c'est à dire i bɛ jamana mun ye ko u ma developper o la an ye ɲininkali de kɛ nin hakili jagabɔ ninnu bɛɛ kɔfɛ ko yala o an bɛna to nin lamɔlali kɔnɔ de wa doit-on accepter et doit-on continuer à vivre dans cette humiliation ɔ o ɲininkali de kɔfɛ an hakili jiginna bɛnbaw ka sanda dɔ la u ko cogo di ko jɔnw bɛnba de ye a fɔ n ye ko maaw bɛnba de ye ka kɛta dɔn ka kɛta kɛ c'est à dire ko mɔgɔ min t'a ka kɛta dɔn a yɛrɛ a bɛ fɔ a ye de a k'a kɛ o de ye jɔnmɔgɔ ye bawo o ye mɔgɔ fɛ mɔgɔ de ye ko maa n'o ye hɔrɔn ye walima yɛrɛtigi k'o de ye mɔgɔ ye min b'a ka kɛta dɔn a yɛrɛ a b'a ka fɔta dɔn wa a b'a ka kɛta kɛ fana o la i bɛ diinɛ ninnu kɔlɔlɔ dɔ yɔrɔ la bon olu de bɛ mɔgɔ yɛrɛ de hakili neutraliser pewu c'est à dire k'i esprit k'i ka eh, effort de réflexion annihiler k'a to dɔrɔn c'est à dire e bɛ fɛ k'a fɔ danbaga ye danni kɛ cogo min ka donc eh, diinɛ sigilen don o kurundu sɔsɔli de kan i n'a fɔ bolonkɔnin den duuru min filɛ nin ye mhm. kunbaba in k'i jɔ ko tɔw si tɛ foyi ye mhm. k'ale de don k'ale de kelen b'a bɛɛ kɛ ka jɛ k'a sɔrɔ a bɛ fɔ an ka sanda la ko bolokɔnin den kelen tɛ bɛlɛ ta i y'a ye cogo di o la ɔ an hakili jiginni bɛnbaw ka sanda la ɔ an nan'a ye k'a fɔ ɔ ko an bi nin hakilila jɔnya mun kɔnɔ dɛ ɔ fo an ka bɔ a kɔnɔ siga foyi t'a la an bɛ bɔ a kɔnɔ sira mun fɛ dɛ a bɛ fɔ o de ma o de ye wuyankili ye ɔ o la an nana ɲininkali damadɔ de kɛ ɲininkali fɔlɔ ye mun ye o de ye k'a fɔ ɔ ko ee wuyankili yɛrɛ ye mun ye dɛ revolution ye mun ye ɲininkali filanan an nan'a fɔ ko revolution a ti ɲa mun kɔ fiyewu ɲininkali sabanan an nana ɲininkali kɛ ko fɛn jumɛn de ka ɲi ka wuyanki revolution yɛrɛ mun de ka ɲi ka yɛlɛma Ɔ an nana ɲininkali laban min kɛ naaninan o de ye k'a fɔ ɔ ko revolution bɛ daminɛ mun na wuyankili yɛrɛ bɛ daminɛ mun na o la ɲininkali fɔlɔ jaabi nana kɛ mun ye an bolo bon an hakili jiginna an fa Kwame Nkrumah ka kuma dɔ de la a ye liburu dɔ de sɛbɛn liburu mun ye ko le néo-colonialisme stade suprême

ɲininkali fɔlɔ jaabi ko wuyankili yɛrɛ ye mun ye a fɔra an bolo ko wuyankili ye kɛta bɛrɛma de ye yɛlɛma tuɲama fɔcogo wɛrɛ la ka derinako nafantanw bila k'o nɔrɔ bila derinabali nafamaw la yɛlɛma tuɲama yɛlɛma ɲatɔnɔma ka bɛn foroba nafa makaranni ma ka bɛn sini ni siniɲɛsigi baara ma a fɔ o de ma ko wuyankili revolution ayiwa ɔ o la ɲininkali filanan jaabi nana kɛ mun y'an bolo ko wuyankili yɛrɛ ti ɲa mun kɔ fiyewu an nana fɔ ko wuyankili ti ɲa lɔnni de kɔ fiyewu revolution a ti kɛ dɔnni kɔ bawo foyi ti k'a dɔnbaliya kan wa ko f'an ka dɔnni de ɲini dakun bɛɛ la sans exception dakun bɛɛ ɔ mais karamɔgɔ o dɔnni fɔlɔfɔlɔ yala o bɛ se ka pan yɛrɛ dɔn kunna o tɛ se ka pan yɛrɛ dɔn kunna fiyewu donc n'i mana dɔn o dɔn sɔrɔ n'i t'i hmm. yɛrɛ dɔn fu de tɛ o y'a kɛlen ye tout sauf l'essentiel hmm. c'est à dire i b'a bɛɛ dɔn ɔ fo n'a kɛra i yɛrɛ i yɛrɛ ye fo n'a kɛra ɲakɔbali ye hmm. c'est à dire i y'a bɛɛ dɔn fo n'a kɛra a tɛ kɛ mun kɔ a tɛ ɲa mun kɔ mm. yɔrɔ kɔrɔ b'a yira k'a fɔ dɔnni yɛrɛ a ma daminɛ i bolo fɔlɔ mm. Mm. o la dɔnni bɛ daminɛ yɛrɛ dɔn de la ka k'i yɛrɛ kalama ka kɛ diɲɛ kalama k'i yɛrɛ dɔn ka diɲɛ dɔn anw ka dɔnnibagaw dun ye minnu t'u yɛrɛ dɔn de ye awɔ O de y' ka intelɛcɛli ye ka sɔrɔ an ka kan ni ko inlɛcɛlɛ kɔrɔti dɔ ye ko hakilima ɛ n tɛcɛlɛ kɛlɛkɛ sɛ k'i pereredon min z jɔlen teli jan dɔnku ko mɔgɔ min ka wali bɛɛ la miiri hakili de bɛ bila ko bɛn ɲɛ fɛ ale bolo o de ye ntɛcɛlen o de ye hakilima ye o ni dibilabugu kuma tɛ ɲɔgɔn in sira la o de kama dibilalantigiw b'an bolo mɛ ntɛcɛliw tɛ yen ɔ dɔnni bisigi de bɛ mɔgɔw la nka dɔnnikɛla tɛ yen o de kama dɔnni dun ye fɛn min ye n'i y'a nkalon d'i yɛrɛ la a kɔrɔbɔ man go siga kɔni t'o la o la i b'a fɔ sisan ne ko ko a ko waa kelen bɛ ne kun ɔ waa kelen ko mɔgɔ nana waa kelen ma se ka bɔ ɔ y'a ye cogo di ɔ dɔnni bɛ ten ne o la a fɔra an bolo ko wuyankili yɛlɛma de a ti kɛ lɔnni kɔ fiyewu O la o ye ɲininkali filanan jaabi ye ɲininkali sabanan ɔ ko fɛn jumɛn de kaɲi ka wuyanke a fɔra an bolo ko kankeya o de kaɲi ka wuyanke kan système de bɛ yɛlɛma système bawo ko système de bɛ ko bɛɛ dantigɛ wa a ka kɛta bɛɛ folo ci a b'i b'a fɔ an bɛ wali yiri fondo minnu kan n'o ye wali paradigme ye ɔ an bɛ kankeya minnu kɔnɔ n'o ye jɔnya kankeya ye jɔnya système minnu bɛ an kan o sɛmɛnen don miirina dɔw de la n'i kɛra o miirina kan dɔrɔn o système in a bɛ kun e fɛ n'o kunn'e fɛ dɛ e ta de bɛ kɛ k'a kɛ tɔw ye a b'i b'a fɔ ɔ an b'a an bɛ baara kɛ k'a di faransi ma à travers le franc CFA tant que e bɛ ka sefa don e bɛ ka baara kɛ faransi ye i mana ko i n'a fɔ an bɛ baara kɛ ka wari cɛ cogo min ka taa di makan ma ka taa dɔ di i baara kɛ k'a kɛra premier ye ɲinan dɛ ou bien deuxième de ayi ayi cogo di

kɛnzi kɛnzi woma ye mhm. a tɛ ko ye o i man'i ŋaniya ɲɛ cogo cogo i ŋaniya mana ɲɛ cogo cogo tant qu'a bɛ ka ko de kɔnɔ a b'o mulu a b'o o biriki de bɔ ka sisan n'i y'i ŋaniya juguya dun fana a ti yɛlɛma donc o la i b'a ye kankeya ko bɛ ten i b'a fɔ sisan ɲɔsi masin bɛ cogoya min na mhm. c'est à dire ni e y'a réglé k'a bɛn mugu la ah. k'a fɔ k'i y'a ŋaniya masin ɲin bi mugu de la mais k'e y'a ŋaniya k'a ka kɛ ɲɛɲɛ ye a ti k'a ye o

pour que a ka fɔ ko i ye karisa minɛ jɛnɛya la mhm. silamɛya ye min fɔ o la mhm. o t'a permete jɛnɛya ko kuma min yɛrɛ min b'olu da olu k'a fɔ ko jɛnɛya cayara en tout cas o t'a permete o ye kelen mhm. filanan ko bɛɛ sigilen eh, fɛn bɛɛ bɛ sigi de ka bɛn mɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛnɛma eh, sariya farikolo ka sariya de ma anw bɛnbaw y'o de dɔn u ye furu kɛ a kɛ kuma na a tɛ tɛmɛ wa u ma furu siri se la u ma furu siri mɔgɔ kelen na donc o de la anw ka miirindi la anw tɛ jɛnɛya yɛrɛ dɔn janko mɔgɔ bɛ mɔgɔ sigi k'o waaju o la mm-hmm. Mm-hmm. mais olu ye furu kɛli siri se de la e mm-hmm. kolokoto imotɛp k'e ka ni e ye se sɔrɔ wa o se fana o bɛ tila damadɔ ye hɔrɔnmuso ani jɔnmuso donc ka tila ka fantanw kiri ye tuguni mm, mm. ka bila ni jɛnɛya ma kɛ mun de bɛ kɛ mm-hmm. en tout cas voilà o la mm-hmm. eh, an y'o de fɔ kankɛya ko bɛ ten de o la kankɛya de b'i yɛlɛma mm-hmm. système de b'i yɛlɛma ɔ la ɲininkali naaninan ko wuyankili bɛ daminɛ mun na ɔ an k'o yɔrɔ la ko wuyankili bɛ daminɛ wuyankilila yɛrɛ de la fo wuyankilila yɛrɛ de ka wuyanki walasa ka yɛlɛma kɛ fo i yɛrɛ de ka yɛlɛma dɔw la fo i ka yɛlɛma fari de ta siga t'o la ɔ bawo e bɛna miirina dɔ de jira bawo mɔgɔ mana ma faamu ka hakili kɔnɔ a b'o de bolo a b'o de kɛ kɛwale a b'o de kɛ la c'est de lorsqu'on finit par se convaincre de quelque chose on passe à l'action donc ni bolo mun ye kɛta ye hakili mana ma faamu fa ko ma faamu kan ko ye kɛta ye a farikolo b'o de kɛ o donc o la ɔ fo ka yɛlɛma mɔgɔw ka yɛlɛma o hakili de kɔnɔ ɔ o la yanni e k'a fɔ i bɛ mɔgɔw yɛlɛma ɔ fo i yɛrɛ ka yɛlɛma fɔlɔ yanni e k'a fɔ i bɛ yɛlɛma kɛ fo i yɛrɛ ka yɛlɛma o la wuyankili dɛ a bɛ daminɛ wuyankilila yɛrɛ de la e yɛrɛ de bɛ wuyankili fari ta i kan bɛ mun ma dɛ e yɛrɛ de b'o kɛwale kɛ o la a fɔra an bolo ko nin ɲininkali ninnu kɛli ani k'u jaabi o de ye an bila ka sinfonyali dɔ kɛ ka organisation dɔ kɛ organisation min tɔgɔ kɛra an bolo ko wuyankili kolokotoya walima kolokotoya wuyankili le championnat de la révolution bon an ko de ɔ mɔgɔ mun ye nin ɲininkali ninnu kɛ a yɛrɛ la ka se k'u a ɲɛ ye ka se k'i yɛrɛ jɔ a waleyali la o mɔgɔ sugu de bɛ wele an bolo ko wuyankilila kolokoto siga foyi t'a la ɔ o la an ko o wuyankilila kolokoto c'est-à-dire o mɔgɔ sugu farali ɲɔgɔn kan ɔ o de ye wuyankili suda ta don sabali daminɛ c'est-à-dire révolution mun ɔ ni a bɛ se sɔrɔ ɔ kɛcogo foyi t'a la donc a révolution sugu daminɛ de ye o mɔgɔ kisɛ sugu farali ye ɲɔgɔn kan ɔ ka se k'o mɔgɔ sugu fara ɲɔgɔn kan

wiyankili walasa ka se ka kɛ i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na k'a kɛ ka dɔsire kunnayirita dɔ de karaban k'a fɔ ma ko code d'honneur o de ye kolɔnni tuɲɛfɔ baara ni tɔja tirini ka dɔnni ɲini ɲini cogo sugu bɛɛ la o de kama a fɔra an bolo mhm. ko dɔnni de ye se ye ko dɔnni tɛ sɔrɔ ni hakili sebagaya tɛ wa ko dɔnni kɔfili de woroki ye n'i kɛra kodɔnna ye dɔrɔn mhm. i b'i taga ɲɛfɛ O la an bɛ fɛn fɛn kɛ an bɛ sɔgɔ dɔnni ni ɲinini ma n'o sɔrɔla a bɛɛ bɛ sɔrɔ o la dɔnni ɲinini k'a boloya ɔ o de bɛ an taga ɲɛ ɔ o la n ye jateminɛ kɛ ɔ yilifondo ko min an y'o kuma fɔ ɔ an ka o wiyankili a bɛ sɛmɛ yilifondo min na o de ye anw yɛrɛ ka golofinna golofin yilifondo n'o ye anw yɛrɛ ka diɲɛ ye cogo ye ɔ o la ɔ o diɲɛ ye cogo in

o de fasi bulonda sira ye o de bima malolɔmaw g i b'a fɔ emisiyɔn yɛrɛ tɔgɔ b'a jira cogoya min na siga foyi t'a la wa ko mu laɲini ye a fɔlɔ ko ka golofin hakili bɔ jɔnya la a filanan ɔ ko ka golofinna ka maaya n'a ka kanabila dafalen segin a ma a sabanan ko o maaya in de o souveraineté n'a sɔrɔla ko k'o bolomaya ani k'o banba a kɛ fari bɛɛ la sadiri souveraineté ka garanti ka a to a ma cogoya bɛɛ dɔ la ayiwa o la kamitiya in laɲini ye o de ye o la wiyankili bɛ ka kɛ fari mun na an bolo sinfonyali fɔlɔ min kɛra o de kɛra an bolo tɔgɔ kɛra an bolo ko wiyankili kolokotɔya ɔ o bɛ ka kɛ fari mun na o bɛ ka kɛ yilifondo mun na o bɛ ka kɛ kama mun kɔnɔ dɛ o de ye kamitiya in ye i b'a fɔ an bɔra k'a ɲɛfɔ cogoya min na siga foyi t'a la O la ka bɛn o ma o wulikajɔ n'o cɛsiri minnu na b'o la ɔ o san fila de dafara an bolo o san fila min dafara an bolo bɔnma makililen don sini rankɔntiriba bɛ yen rankɔntiri bɛ kɛ cɛgɛna kungoso karicɛ yɛrɛ de ye cɛgɛna ye ale bɛ fa bɛ se ma ko de don ko de don a bɛ ni I ye segu sira kelen in minɛ n'i tɛmɛna ɲamana atetebugu la i bɛ tɛmɛ muntugula sirafara la muntugula sirafara yen yɔrɔ in bɛ wele ko jalakɔrɔbugu n'i tɛmɛna jalakɔrɔbugu la iziniba dɔ bɛ yen ko apolofarma o apolofarma in bɛ gudurɔn da de la n'i bɛ k'i ɲɛsin segu ma a bɛ durwati de fɛ n'i tɛmɛna apolofarma in na i bɛ kungoso plaki plaki zoni de don a sɛbɛnnen don plaki zoni kan ko kungoso dɔnki o la n'i ye plaki in suivi i bɛ taa fɔ yɔrɔ in na farako kelen de don plaki in bɛ kini fɛ wa plaki bɛ kini fɛ ɔ ni mɔgɔ min bɛ k'i ɲɛsin segu yanfan in ma mɛ ni mɔgɔ bɛ ka bɔ bagida fan fɛ ka na a bɛ kɛ i numan fɛ ɔ o la kungoso in ni gudurɔn man jan a bɛ yɔrɔ min na o de ye cɛgɛna ye ɔ o la

ka bɛn sini bɔnbali o ma ayiwa ɔ a ko tɛ kɛ basikan na bɛ dɛsɛ o la baden ni miirina kelen ɲɔgɔn bɛɛ makililen don n'o ye ka bɛɛ ɛnwite ɔ k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen sini witɛri tranti ka daminɛ witɛri tranti ka taa fo sɛzɛri tranti dɔnki o la an rankɔntiri in bɛ k'o kɔnɔ tile baara de don ɔ ko caman bɛ yen ɔ n'an sera yen ɔ an bɛ jansali kɛ fɔlɔ ka kɔrɔw jansa ka bɛnba sɔlɔmɛw jansa ɔ ka don an fɛ kɛlɛ in na halisa ɔ o kɔ ɔ ka baaraw daminɛ ɔ mɔgɔ minnu bɛ an ka bɔmali ninnu dɔn ɔ siga t'a la ɔ i tɛ s'a kɛnɛw kan kɔni ko ɔ i bɛ somɔgɔ sama sɔrɔ ɔ o nɔ kan karitiw fana bɔra ɔ kariti minnu bɛ wele an bolo ko amosisi ani kariti ye kariti minnu bɛ wele kariti minnu ye muvanse

a bɛ se ka wele fana 74 36 78 76 74 36 78 76 ɔ o la ɔ an bɛ sira di an karamɔgɔ dama dama ma olu k'u da don baro la ee an karamɔgɔ Bala Jara ɔ an ka turabu masa ale bɛ sira la ɔ an karamɔgɔ Yilandi Mɛnikawore Sila bɛ yen Morikɛ Kulubali bɛ ani Bɛrɛya Makan ayiwa ayiwa karamɔgɔba an b'i lamɛn ayiwa karamɔgɔ Ayiwa o la an karamɔgɔ ninnu ɔ ka f'u ye ko sira b'u bolo ɔ misɛn saba misɛn turuwa miniti b'u bolo o la an b'a fɔ ko karamɔgɔ ka don ɔ pɛritiribasiyɔn dɔ kɛra ale tun donna ale tagara tuguni ayiwa ɔ o la karamɔgɔ o la ka i ka kuma ninnu bɛ batoma k'a fɔ nin ye ayiwa bala jara bɛ sira la ayiwa karamɔgɔ ayiwa ne yɛrɛ bɛnkɛ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ bala jara ahɔn i b'i ka kuma kɛ ayiwa a tulo b'i la bɛɛ lajɛlen tulo b'i la

ɔ nin ko in an n'a sɔrɔ ko ale ne ka cɛ tɛ kelen ye ɔ nka n y'a sɔrɔ cɛ ye wuyanilikala kan k'o minɛ cɛ ye siga foyi t'a la ɔ nka n'i yɛrɛ ma wuyandi ɔ ko bɛ ko la n'o nana hali n'i y'o cɛ ye i tɛna se k'o minɛ i tɛ don da fɛ o la k'a fɔ ko an ka nin nin de bɛ yen ɔ ɲɛmɔgɔ mali de don

Ee an karamɔgɔ bɛrɛya makan keyita tun bɛ sira la an b'a fɔ a ye k'a bɛ se ka don ayiwa ee k'an karamɔgɔ bala jara fo k'a bolo kɔrɔta ko dan t'a la ayiwa a ɲɛna yɛrɛ de ayiwa karamɔgɔ bɛrɛya makan an karamɔgɔ

Ɛɛ an nakun ye kɛnɛ kan an taara fɛn fɔ wulɛsiri kan an taara fɛn fɔ kolokoja kan an taara fɛn fɔ kɛnɛtiya kan. An nakun ye kɛnɛ kan an miirikɛ ɲɔgɔn ma n'o ye Bonbo Seba Kamara. Awɔ ale ye kafa belebele fila sɛbɛn. Awɔ. Awɔ an dun b'a dɔn an miirikɛ ɲɔgɔn de don. Siga foyi t'o la. Siga t'o la.

Aa bolo dɔ bɛ yen nɔ ja mɔgɔ tɛ da don ka ka sunɔgɔ. Unhun. Awa o kafa belebele bɛ yen nɔ k'u ka sijan sɔrɔ kɛnɛya la o tun b'a ka di bɛɛ sini. Unhun. Awa kafa an mɔnɔ ma belebeleba wɛrɛ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko golofinna jiri dɔ y'u dandaɲa n'a lamaloɲa. Unhun. O jiriw b'a ta dugumɛnɛ bonda la ka taa kɔrɔtɛ bonda la kɔrɔtɛ fa bon n'a ba bon ka taa tasuma jeni na. Unhun. Fo ka taa bila kuna jeni la. aa bɛɛ na ka jiri ye dɔrɔn k'a dɔn k'a fɔ ko nin jiri sugu de don awɔ o dɔnko fɛnɛ b'a kɔnɔ siga foyi t'a la bɛɛ na ka se ka yiri bɔ dɔrɔn ka jiri jugu min dan la awɔ o dɔnko bɛ kafa in kɔnɔna na awɔ o tun la o kunnafɔ de bɛ sini an ka jabata tiribile na kulu sanfɛ awɔ awa ko kuluden bɛɛ lajɛlen wele don ka taa kɛnɛ badalabugu

ah bon mɔgɔ fila fila danfɛn fila fila bɛɛ de don o kɔnɔ k'a tɔw to yen nɔ donc anw ta yen an bɛɛ de b'a kɔnɔ kan siga foyi t'o la

Ayiwa an karamɔgɔ tuma gna yɛrɛ de ayiwa foli diyara ye karamɔgɔ Dante la tuma sera kaban tɛna se ka mɔgɔ wɛrɛ ta karamɔgɔ o la tuma gna k'a fɔ ten ko kuma tɛ ban hakili de b'a tɔ dafa an b'o de fɔ ko an mɔgɔ ɲinina tɛ an yɛrɛ ɲinina de don siga kɔni t'a la o la k'a fɔ ko yan kelen balo Golofina balo ko mɔgɔya balo vive la révolution vive l'Afrique vive la cause humaine ayiwa o la ko k'an bɛn sini ko maa kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen jɔn kelen